ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ. ọ nwanne ụnụ nwoke em, mmiri na Canada Dr. Zo asịkwa na m ma etizi ọnụ n'ife gbasara m be anyị because na nke ntị ile ọnụ nsinamala kọrọ ndị ọchịchị nwakwụ dị kọrọ na nwetara a ga-etitu mmiri a ga-etipịa peji gị hackịa ya butuo ya daa ụfọdụ sị na a ga-unfollow gị na wonder ma nwere ife m na-ege na peji a na-amarọ mana um, echere m ya chee ya for few days nte onwe m na echikwana m ichie na Igbo na Anambra State ana mgbe m na-echi ichie o nwere ife na-aba agwadebe m sị gị akabara na-ekwu eziokwu ya ekwu eziokwu ọ bụkwa maka mgbe ọ dị easy sometimes ọkwa maka mgbe ọ gburu mgbu ee nke ịbụa gbalụ nwunye mmadụ ọsọ na ọ na-egbu ajọ ikwu ife a ka a gwadebe m n'ichie gwadebe m so m wee sị na m ma etinye ọnụ m ọ bụkwa na adịmakwụnye gbasara m election ụnụ ọ just ka m dụ ụmụ mụ na ndụ ndụ e, e, ụmụ nwanne m ndị obele ka m dụa fa obele ndụ because na a sị na ijiji nara ege ntị ọ na-eso ozu ana n'ini ijiji nara ama ife ọ na-eso ozu aba n'ini na anyị wa bụ ndị okenye ama anọ n'ụlọ ewu amụa n'ọgbụrị ka anyị kwuzie ma fa bụ na egere ntị because na a tụalụ ọmalụ ọ malụ a tụkwanụ ofeke o fenye isi n'ọfịa ndị na fa na-eme ife nọ n'ọchịchị fa afụkwọ n'anya jụọ onwe gị ajụjụ ọ kwa afọ ịbụa ka fa nọgide kee ife mepụtakwanụ nwere ụlọ anyị niile ka a kụrị na Lagos ana anyị niile ka a nara na Lagos sị anyị naba anyị naba anyị fa afụkwọ n'anya na-agwa gị eziokwu ọ bụkwa fa ncha arọpụtakwa mmadụ na-abụghị ya mụ na ya na-adị mma ọkwa ọbụsị ya gaskiya na ya nụ na ndị nwanne anyị nwoke ewelu gị eti na chukwutere mgbanna m afụ ya anya ndị nke fa a na-enye chieftaincy nke nke ndị asụ agba afọ ọnụ ka e wee fa na-akpagharị na-eburu ego na-ebunye nnukwu ego nke na-ewutekarịzi m ikpeazụ a nke na-ewutekarịzi m ikpeazụ a m ji wee gba nkịtị for a few days bụ na fa n'anya n'anya fa fụ na anyị wa bụ ndị Igbo na-alike ọka fa butere anyị nkata ọka nkata ọka ọkpọ nkụ sị anyị taliba anyị bụ ọkụkọ wee na-atụrị ọka ọkpọ nkụ ọka ọkpọ nkụ jụrụ everywhere kịta enyekwa anyị mmiri enyere anyị mineral enyere anyị malt the problem with ọkụkọ iri ọkpụkpọ ọka ọkpọ nkụ abụkwa na afọ ama eju gị afọ ga-eju gị in fact afọ ga-eju gị very fast because ị da aṅụ mmiri ị da aṅụ ị da aṅụ malt ị da aṅụ mineral problem bụ ịbụa ndị nye gị ya ga na-enene gị ha ga-anọ na-enene gị na-amụ gị amụ because na ọ just nkata ọka mkpụrụ nkata ọka ka e nye gị ị chee na e bute gị enyi nke ịbụọ bụ nke bụ nke bụ na ngịwa bụ ọkụkọ tachachasịzịa ọka ọkpọ nkụ jee toilet ka ị nyụọ nsị ka mmiri na-agwa gị jee toilet nke ị ga-aka ịpụta onye a bụ the biggest problem jụọ ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ ndị a like ọkwa ụnụ mara mmiri ga-agwa gị ọkwa dọkịta zo daalụnụ